Igbo bụ Igbo ekenekwe m unu welcome to ancient Obu Gad Palace nke dị na Aguleri Anambra State which was said to be the place Igbo people migrated from as the true descendants of the Jews ị ma na a sị na what you don't know is bigger than you ife ị na-amarọ karịa gị let's go and know more about the history of the Igbo people ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo ị na-anụ ife m na-ekwu na ebe ọ sọkwa gị nọdị ọ sọkwa gị nọdị Abia State ọ sọkwa gị nọdị Enugu State ọ sọkwa gị nọdị Ebonyi State this is where you started from this is where you belongs to ihe a bụ ebe afọ afọ Igbo ọbụla si wee bido so follow me let's go and know more about the history of the Igbo people and make sure na ị share this very video while watching or after watching ma ọ bụrụ na your share button na-alụ ọlụ ka anyị jee jiri anya anyị gbara onwe anyị Disemba na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ka ọ dịkwanụ so igbo bụ igbo ekenekwa m unu ọzọkwakwa anyị ka nọkwa live na Aguleri na Eri Kingdom ebe anyị na-egosi unu ife dị iche iche gbasara ndị Igbo most of us na-amarọ about so ihe a bụ senior brother nna anyị ukwu ị fụrụ na obi ya akọwara anyị ife dị iche iche gbasara anị Igbo nna anyị ukwu kọwara Igbo bụ Igbo onye ị bụ n'obodo a ah, ndewo nụ mụnwa bụ ọdụmobi nke isii na idu eri kingdom idu eri kingdom bụ bidoro n'obodo a na-akpọ agbọ kwụsị n'obodo a na-akpọ ọrọn ebe a bụ obi jikọrọ igbo niile ọnụ nnọọ nị ebe unu nọ bụ obu gad obu gad bụ obi eri lụrụ n'ava nna ya onye lụrụ obi a bụ nwoke a na-akpọ eri nwa nke ise gad gad bụ nwa nke ịsaa jekọb onye a na-akpọ izrel ya ka unu nọ n'obi a obi a bụ aja ọtọ ka ọ bụ oyibo bịara anyị wee tekwasị ya ive ị na-ene anya dịka simenti maka na mgbe mbụ na ọ bụ aja ọtọ ọ bụrọ ejirọ brik ma ọ blọk wee lụ ya ya bụ obi gad ana m ekene ụnụ ka ụnụ bata ee a sị ka a kọwaba ọ ya-eri nne mana mma ebe ịchafụ isi mma ebe ịchafụ bụ na o nwere ike mmadụ ajụọ gị gịnị bụ idu ee idu bụ the first ever Igbo village and that is where you are now. Emechara ke idu into three. Enwe idu ime, nwe idu ife. Mana ebe ị nọ taa bụ obodo Idu. Ebe anyị nọ bụ Enugwu Aguleri na palas ndị Ezeora dynasty. Ezeora dynasty ebidoro n'anya mụ na gị na mbụ, o bidorokwu n'anya nna m va. ọ bụ ihe bidoro 4000 years ago maka na i jee na history of eze Anyịamaigbo eze nke mbụ na mbụ Chilenne ọ bụ about 3040 years now i jee na eze nke ịbụọ Chilenne bụ eze Agụve ọ bụ about 3960 years ago so i budatazia na ị ma na Ezeora dynasty ebidoro taa ma obi a bụ obi jikọrọ igbo niile ọnụ ihe ga-egosi gị na obi jikọrọ igbo ọnụ bụ na mgbe ị na-abata na o nwero fensị ị hụrụ ma o nwero geeti gabatara isiokwu m bụ na n'Obu Gad there is no gate or fence mana igwe nke na-akwado ichi n'obodo taa na-akwadowe ichi mmadụ igwe ọbụla ọ kwadowe ichi bụ ive zi e bu ụzọ mele bụ ịlụlụ ya ịgbalị ya fensị bịa tiali ya geeti jee tiekwa ọgwa dị n'ime ọgwa ndị ọzọ mana Obu Gad enwero fensị nke na-enwe geeti ị hụ mgbe ị na-abata n'ụzọ a ye ọnụ ihe o ji yere ọnụ bụ na obi jikọrọ igbo ọnụ onye nwe nọ n'ukpo taa bụ onye a na-akpọ eze Chukwuemeka Eri ya bụ eze nke ọgụ na ili n'ịnọ o nwekwara ihe ngosi m egosi gị ah, i bilite ọtọ o nwere ike mmadụ ana-akọwara gị the history ndị Igbo na-akọrọ gị ka o ji bụrụ nna ya bidoro Igbo ka nke nke ha ji si n'elu tutu ebe ka ha ji bụrụ eze nke bụrụ nke ihe a dị n'ana bụ ihe a na-akpọ ya bụ Hebrew written ihe a bụ e dere ihe a n'asụsụ nke Hebrew mgbe ọ dị ebe ahụ ndị nna anyị amaro ihe ọ pụtara ihe mere ka anyị mara na ọ dị ile bụ mgbe ụmụnne anyị ndị Israel batara n'Igbo sị na ha na-achọ the lost tribe of Israel wee bata obodo a tupu ha bata obodo ha bu ụzọ jee obodo a na-akpọ Owere si Owere jee Enugu si Enugu bata Ọnịcha si Ọnịcha jee Agụkwu Nri n'obodo Agụkwu ka ha nọzi ndị Agụkwu na-eme na-egosi ive niile ma nwasị ya na ihe niile unu na-egosi juru va afọ na ihe ha na-achọ mana ihe ha na-ajụzi unu bụ ndị Agụkwu Nri unu esi ebee ọ bụ ihe omimi ihe o ji bụrụ ihe omimi bụ na mgbe ahụ na ihe ndị Agụkwu na-ede bụ na Nri ji ọfọ Igbo ha na-akọwara ndị Igbo na ha si Agụleri ha na-ekwuru ihe gbasara ebe a mana since the history of mankind o nwere eze ga-echi n'Agụkwu ja na-abịa ebe a onye nke chili ikpeazụ bụ onye a na-akpọ Obidiegwu Onyeso bụ ebe a ka ọ bịara na February 8 wee luo February 1988 February 8 1988 wee luo February 12 1988 e wee nye udu eze n'obi a o wee naba wee chịwa wee chịka nka ọ nabago maka na a na-asụrụ eze ada anwụ anwụ so ọ nabago mgbe ụmụnne anyị ndị Israel bịaziri ebe a wee fụ ihe a ha mere ka anyị kwụsị nsụ oyibo na bekee ndị be anyị na-asụ ha gwa anyị ka anyị sụvalịva n'asụsụ nke ọnụ Igbo na ha bu machine ga-eji na-akọwa ihe ọbụla anyị na-ekwu mgbe a ka o ji bụ na ọnụ Igbo ka nla aka maka na a na-akasị anyị sụva Igbo na Igbo na-atọ anyị ka nli o ji atọ anyị ka nli bụ na anyị achọrọ ka Igbo nwụrụ anyị chọrọ ka asụsụ Igbo ka dị ya ka m ji asụrụ unu n'ọnụ Igbo e wee kwuo na ihe a nne bụ ancient Hebrew writing and ihe ọ na-agosiba ebe a bụ na ebe a dị asọ pụlụ iche nke unu bere oyibo na-akpọ holy na onye ọbụla zọrọ ọkpa n'ebe a bu ọya ma ọ bụ echiche na analụ n'obi nna ya na ọ ga-adị mma na ọ na-esi ebe a na-apụ na ọya ahụ na-aba n'ime ana ebe a rapụ ya mana onye buzi ajọ ihe n'obi wee na-abata n'obi a na onye na-esi ebe a na-ana na ajọ ihe na-ekokọrị arụ ya nke na onye ahụ a na-anọterozi aka ma ọ bụ na ọna na onye abịa ihe ọ pụtara ihe o meziri bụ na anyị sele foto wee wepụta ya wee tenye ihe oyibo na-akpọ simenti wee techigharịa ụdị ahụ nke ahụ ọ dịkwa na ana nkịtị ka dị o wee dịzi otu a dị ọkpụtọrọkpụ ukpo ị na-ene anya bụ ukpo eze eze ọbụla ga-echi na Ezeọra dynasty bụ ọ bụ na eze eluwo akwadobe ihe niile mbọsị oge nọ n'ike n'ukpo a ka ọ na-abụlụ eze mma etiele gị obere ihe akọ onye nke nọ na ya taa bụ onye a na-akpọ Chukwuemeka Eri eze ebe a abụrọ eze nke a na-azọ azọ mma na-atọ a nọ n'akụkụ anyị bụcha prince ka a bụrụ nna ha sicha ebe a mana o nwere onye be nna ya bụ eze ahụ onye nke nọ na ya kịta bụ ihe o ji nọdụ bụ na nne na nna mụrụ ya bili mgbe arọ iri na isii wa enwerọ nwa wa na-achọ nwa ka ebe era e jee ebe a a sị na ba enwe nwa e jee ebe a sị na ba enwe nwa wee jezi uvu ebe e nwee na-agwa nke nwoke nya kpesie ekpele ike na a vụrụ nwunye ka ọ mụrụ nwa ọkụ dị n'isi mana aba avụrọ gị na nwunye gị nọ wee ku nwa ahụ ọ nata egwu tụọ onye okerọlịa nwunye ma ya marazi na nwunye na o nwere onye ọzọ kpọ ya jee onye ha gwa ya gachi ọ sị na nya ya-amụ nwa na nya ji akụ nwe na a mụrụ nya amụ na nya ya-amụ nwa e nwee mụọ eze nke nọ kịta n'ukpo a mbọsị o mere mkpụrụ ụbọchị ịtọ nne ya mụrụ ya ka nne ahụ nwụrụ mgbe ahụ ọ nwụrụ na egwu ba ndị bebe n'anya maka na va amaala ive na-eme nne na ọ bụ na a mụọ nwaanyị nwa a mụọ nwa nwoke nwaanyị mụrụ nwa ahụ nwụrụ ndị bebe na-echi aka ekwe nwa ahụ malị na o nwere ihe ọ chọrọ ime nne ọ na-eme 3 years to 4 years nna ya nwụrụkwuo ndị be ba amaala na eze ka ọ bụ ba wee chekwavi ya ọ bụrọ obu ovu mmadụ ka ọ na-ebi o bi ebe onye a taa mgbe obe ha si egwuburu ya onye ọzọ akpọrọ ya till o nwee dị 21 years of the age e nwee nọnye ike n'ukpo ọ bụ na ọ bụla eze ya ka jesi ukpo onwe ya bụ ukpo eze nke eze jikọrọ Igbo niile and ichi eze ebe a eze ahụ na-adị ụzọ ịtọ the present one bụ ihe ọ bụ bụ Ezedigbo nke ịbụa abụlụ eze ọra nke ịtọ abụrụ eze aka ji ọfọ Igbo anọ eze na atọ anọ ichie nke izi na ịbụrụ ewu Ezedigbo ihe ọzọ na-esote bụ eze nke ọra the third one bụ eze aka ji ọfọ igbo maka na o nwere ọfọ jikọrọ igbo niile ọnụ ọ bụrọ osisi na ndị mmadụ na-ebunyite ọvọ igbo abụrọ osisi nke i bunite ihu na na akpa imazi na ebo mba ọ bụrọ ọfọ ọfọ nke ahụ bụ ọfọ nke i ji aka gị mee mana ọfọ igbo bụ onye na-akọwa maka ya bụ eze aka ji ọfọ na ọ bụrọ osisi

ebe anyị nọ nne bụ e, onye nọ na ya taa bụ ọgụ na ili na ịnọ eze Anyiamigbo eze Agụve wee gbadata n'eze Chukwuemeka Eri ị pụọ n'ezi ị vụ ya the present occupant on a throne ndewo ndewo mm, anyị ekenena gị maka nkọwa ị kọwara anyị mm. ihe ọzọ m chọrọ ịghọta kịta na ihe ị kọwara kịta bụ na Eze a na-ekwu okwu ya a na-eme ya na ọ onye the first son eze a mụtara ya nwa ga-ereplace ya ka a na-eme ya na ọ onye ọ mara ga-ereplace ya obodo a atụrụ m anya ajụjụ a hmm. ihe ndị a nọ ebe a ji aza ụmụ ezeọra hmm. ezeọra abụọlụ abụrụzi kindred na ọbụọlụ village mm. because na ba nwere about seven kindreds mm. make up Ezeọra dynasty mm. onye nke a nọ na the present occupant nna ya bụrụ eze nna mụrụ nna ya bụrụ eze eze ebe a bụ ọmụma ka ọ na-ama ọ na-ama ama ọ na-ama ama ọ bụrọ otu a eze mụrụ ụmụ a sị na ọdịọkpala ya ga-abụ eze mba ọ bụ Ezeọra na-eji aka enweli onye ga-abụ eze ya na-ekwu akpụ arụ nke oge yi ọ bụrụ gị ji chụzuli akpụ arụ eyi ee na ọdịọkpala gị nke ahụ bụ eze nke na-echi n'anụ arụ mana eze nke na-echi n'ime mmụọ bụ eze ahụ na-eji aka enwere akpụ arụ ka ọ ga-enwe o nwere ike ọ bụ na nna gị echirọ mana a mụrụ nna gị n'ime Ezeọra ọ bụ na gị ga-amụta ya ị mụọ nwa o nwelie mbọsị ahụ si mgbe ahụ si mgbe achekwala akpa arụ nwa gị ahụ wee luo the age o nwee nọ n'okpu ahụ so today a ka nwere eze okerọpụ mana ọ pụa na ndị be ba enebe anya chọba ya na within seven kindred ahụ hmm. a nọ na-eme ihe igosi na onye abụgola eze
ok mana ka ekwenu ka e nwere ike isi wee mara na na onye a mụrụ onye nwa a mụrụ na-abụ eze ya nwa bụ ihe eze a mara n'obodo a
a kọrọ gị akụkọ n'ime edikọlozokele a sị gị na onye nke a na mm. nne ya nwụrụ ka ọ dị 3 days mm. nna ya nwụọ ka ọ dị 3 years and plus mm. because na enye ji abụ eze ama akpọ mmadụ nna ka mmazi mbutuzi enye ka ị nwee ghọta ya ọ bụrụ na gị mụtara eze nwa ahụ ga-abụ eze ama akpọ gị nna your son ị mụtara ọ bụrụ na ya ga-echi eze ebe a aja sapere ọnụ ya one day kpọọ gị daddy he will never pronounce that word ọ kpọ gị ya ị nọrọzi alive ya bụ ihe isi so na onye ga-abụ eze ebe a hmm. enye nwere nna hmm. so na ị mụọ ya ị mụọ gị ọ bụ na gị mụtara eze ị na-anwụ so nya ka e jiri adị ụbụ na dịka enye ebe a gwụsị eze hmm. onye ji abụ eze o nwere ya ekwenye pik ebe a maka na ndị be ndị amụ na onye ratala ya ma nọ wee lie ihe ọ ratala
ọ bụghị obere ihe ah, ọzọ dị ka ibe ya o e nwee eze ọfụrụ kịta e nwee ka eze ọzọ si wee malite kịta hmm. ndị eze nke izizi mụtara ọ ka ga-ebikwe na obi eze anụnwa ka e nwe ebe ọzọ ha ya anọ onye nke ọzọ biri ihe hmm.
ndị niile chigele chige ka bicha hmm. ebe bụ obi jikọlụ igbo niile ọnụ bụ ebe hmm. anyị nọ hmm. nke ọzọ nne bụ e, ebe obi nke eze aka ji ọvọ his own personal palace nke bụ obi nke igbo onye ọbụna chili eze bụ na obi ya ka o nwe o nwere ike ọ bụ na palace ya dị n'azụ ebe a maọbụ na any place for the time ọ nọ ya bụ the palace mana ihe bụ palace igbo bụ ebe anyị nọ so na ọ bụrụ ụmụ onye onye chili eze pụọ ga-ebi n'ụlọ nna va nọ his father's house mana the palace adụrụ ebe ahụ ihe anyị ka anyị na-ekwu bụ obi jikọlụ igbo bụ ebe a ya bụ ị na-ahụ na hmm. enwele etele ya ihe etele ebe a bụ ka ị mara na ịma aba ebe a ekele ya na the other side bido ebe a nachi ya azụ hmm. bụ the palace bido ebe a nachi ya azụ bụ ụmụ ezeọra obi ya hmm. bido ebe a nachi ya azụ bụ the palace jikọlụ igbo hmm. so e kele ya eke amarọ m ọ zara ajụjụ mba mba o doro anya o doro anya nke a dịkwa ebe a gbara m gharịị amaghị m ihe nke a si mhm.
ịma na bụrụ ịma na m gwa gị na ọ nke ị jụrụ m ese ya ka m aza gị hmm. ihe a bụ na onye ọbụna batala obi ebe a bụ ị bịa ọ bụ na o nwere ihe ị chọ ngị na eze kpaa maọbụ na ihe ị ga-ayọ eze bụ ị bịa gbudo ikpeli ụkwụ na ebe a i tie isi gị ebe a ugboro ịtọ ya bụ ikene eze ọ bụkwu na o nwere ive eze je emele gị ebe a ka ị ga-anọdụ i tie isi gị ebe a ugboro ịtọ ihe ọ na-egosi bụ na ị batago n'obu gad and na eze na onwe ya marụ na ị bụ subject ya hmm. amarọ m ọkwa subject ka unu na-akpọ ya hmm, ah, maka ivi ya na ị bata ebe a bụ ka esi ekene eze bụ ebe a ọ bụ na o nwekwu ihe mere gị juru gị afọ dịka ihe ime ihe unu na-akpọ testimony hmm. ma ọ bụ ịkọwa ive mere gị bụ ebe a ka ị ga-anọ ihe eji kpụọ nya otu a bụ ka ọ dị ọcha maka na ị rapụ ya ka ọ bụlụ ụdị anyị yi akwa ọcha i tinye nko gị na aja nkịtị hmm. ọ kpụtọ gị nko maka ihi ya hmm. edozie ya n'ụdị a hmm. ihe a dị ebe a bụ udu eze ị na-ahụ na udu ahụ o nwere ọnụ dị welele ududu eze dị ahụ and obi ọbụna ị batara i nwetara udu a ha so na ancient ndị ahụ elugo 500 and above of the existence ihe udu a na-egosi bụ na ebe anyị nọ bụ a holy palace and ụdị ebe ọ dọkọ na aba orie na-abịara ebu ya maka na i bulie nya i bulu ọrịa ụnọ so ya bịa m chọrọ igosi gị ihe a ka a na-akpọ udu eze anọ dị ebe a ị na-afụ ka o ji dị free nke bụ eziokwu bụ ihe m fụrụ juru m anya amawo m ihe m mere mekwu ekwu ejina m anya m gbara onwe m disemba anyị dị grateful na ka i si wee kọwara anyị ihe gbasara palace a ihe gbasara obi igbo niile a so obi bụ anyị sọ aṅụrị anyị dị grateful we thank you so much igbo bụ igbo unu afụna ife nna anyị ukwu kọwara anyị gbasara obi igbo niile a so kabakwazie alụ sharekwazia this very video dịka ị fụrụ ya ka ụmụnne anyị ndị na-enwerọ idea na-amarọ na ụdị ife dị ife a dị nwee ike nwee experience marakwa na ya bụ ife dị n'anị anyị so ụmụnne m daalụkwanụ ka anyị ga-anọ na-agba nke ọzọ ka unu fụkwa ife dị iche iche dị n'anị Igbo o wee bụrụ ya Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu ọzọkwakwa nke bụ eziokwu bụ na me and my team decided to go on with the project Discover Igbo Land anyị na-eme all these things to show our brothers and sisters ife dị iche iche dị n'anị Igbo ha na-amarọ na ọ na-eme exist

ife ịrịba ama dị iche iche dị n'anị Igbo si na ụmụnne m daalụkwanụ kabakwa n'alụ fụ na unu na-share our video daalụnụ